zikomo kwambiri popitirira popitirira ndi program bwana boma la Professor Arthur Peter Mutharika lomwe inu mukhale vice president wace nduna zake ndi a Honorable Susuwele ndi anzawo limalemekeza mafumu kotero kuti inu munanena kuti olo titachedwa motani amfumu akalankhule basi nde pano ndiwapemphe a STA athu a Nkapita

Honorable Susuwele Banda. olemekezeka atsogoleri onse azipani zonse ziwiri sinditha kutchula mmodzimmodzi payekha chifukwa cha nthawi mulandire maulemu anu komanso pamalo pano tili ndi achitetezo mulandirenso ulemu wanu palinso atolankhani a nyumba zoyimira ma nyumba zofalitsa nkhani zosiyanasiyana, taonapo a mbc ndi atolankhani a ma newspaper ndi ena tonse amene tili pano, osaiwalanso achitetezo athu, amayi ndi abambo, moni nonse. Ine changa ndi chimwemwe kwambiri olemekezeka Atupele Austin Muluzi. Pepani ndachita zina pakati. Bwana kuno ndi ku Zomba Lisanjala. Mwaona namtindi ali pano kukunyadirani ndiponso anthu akulandirani ndi manja awiri. Mukamamva kuti game changer Anthu ake ndi awiri aima apa awa. Tikufuna Zomba Lisanjala itani? Tikufuna Malawi atani? Bwana, ndikulephera kuti ndingayankhule. chifukwa cha chimwemwe. Ndipemphe anthu akuno ku Zomba, ndiyankhula ngati Zomba yonse, tisaphonyetu apa. Goal tikuliwonadi, striker ntchito yake ndikutani? Ndiye pa 23 Juni tisalakwitse boma la Arthur Peter Mutharika limalemekeza kwambiri mafumu komanso limalemekeza chikhalidwe cha anthu bwana mukatithokozere pompanopa tikwezera mafumu 5 tsiku limodzi dzana dzanayo katithokozereni komanso mmene ndikuyankhula muno mafumu anzanga atatu kuzomba kuno akumangiridwa nyumba akutimangira nyumba sangatimangire tonse pakamodzi koma pang'ono pang'ono komanso akonza zambiri zimene sindingathe kuziulula pano koma akuluakulu akuzidziwa zimene akufuna anthu awo akuno kuli nsanja ya anthu a dziko lino la malawi atichitire zikungotimvetsa chisoni zimene anzathu zigawo zina akutichitira koma tithokoze bwana Arthur Peter Mutharika sakubwezera utsogoleri omwe tikufuna ife ndi uti wangokhala duu baibulo limatiphunzitsa kuti tizilemekeza atsogoleri ali pa nthawi eti tikanyoza kholo lathu mulungu ananena temberero loti tizaziona Ndiye mtsogoleri amene tikumfuna ife ndi wodekha, woleza mtima, mlerakhungwa. Ndiye ndani kodi? APM, tisalakwitse. 5 years itu ndi mtunda wautali. Mukalakwitsa tisadzamve mukubwera kwa ine kunena kuti amfumu, iyayi tinalakwitsa. eti chisankho chimabwera after 5 years eti ndiye mwayi umenewu tisauphonye tikumvana eti pa 23 juni aliyense adzatuluke mwa mkokomo kukavotera arthur peter mutharika komanso running mate wake ndani Atupele Austin Muluzi koma akuluakulu mwina simukuonetsetsadi mtunda wake ndi uti mwaona Amayenda mmidzitu kuno ndikwavuta mayendedwe koma atani? Afika. Nde pa twenty-three June chonde chonde tisalakwise. Tikumvanedi? Bwana mmene mwaoneramu inali short notice dzulo dzuloli mmene ananena kuti mukubwera koma muwone mmene anthu asonkhanira. Komanso ndithokoze bwana Hon. Susuwele Banda chifukwa cha kukoma mtima kwanu. Mwatichitira zazikulu pa kanyengo kochepa mwangokhala m'boma miyezi yochepa. Amene sangayamike pano ndi mfiti amauluka ndithu. Bwanatu kunoko kuli mavuto ochuluka, mwina mukakhala ku parliament awa bwana wakakuvutani kwambiri. Msewu Tinalonjezedwa 2008 koma ndi boma la dpp limene lauyamba mtunda wa Lirangwe ukulekeza pa Chipini phase 1. Tikudikira kuti ndalama tamva zoti zipezeka zimene phase 2 ikubwera imene itilumikizitse gawo limene latsalali. Mukatithokozere kwa bwana. Komanso kuno bwana. tili ndi mavuto osiyanasiyana, timavutika zaka zambiri ku nkhani ya njala ndiye tamva kuti boma latikonzera chikonzero choti fetereza atsika, pamene ali paja atsika kwambiri komanso wa makupuni tizigula pa 1000 kwacha. Tatifokozereni bwana. Komanso ndithokoze ngati ife mafumu mafumu atiika pa medical scheme zimene sizinachitikepo bwana katithokozereni tizitha kupita ku Mwaiwathu tikadwala tizitha mwina ukaona mayiko akunja katithokozereni bwana chifukwa cha nthawi ndikufunireni zabwino zonse Nthawi ino tiapatsire amene anatipatsira aja kuti apitirize mwambo. Zikomo kwambiri bwana. Hey.

Mukamuona tambala nabwera umo kuti azajomphe chimanga chanucho aliyense mpeni mmanja. Bwana popitirira anthu akuno si atulo iyayi, anthu akuno ndi openya chifukwa chakuti anthu akuno ndi ochenjera ndi kupenya. 2019 sanapange zofunana iyayi anapanga zolondola kukavotera mtunda uli apawu unaposusuliwe banda nawoso a profesa anayang'ana namupatsa unduna pa bwana amalankhula ndi anthuwa koma uno ndi msonkhano woyamba kuti iwowa alankhule ndi anthuwa inu muli pompo ndiye ndisachedwesechedwese iyayi anthu afuna kumva mawu anu komanso afuna kumva mwana wawo wakonkuno kuti akamba chani pamene pali running mate akonzeka

Dpp udf woyee! Dpp udf woyee! A Professor Arthur Peter Mutharika woyee! Professor Arthur Peter Mutharika woyee! Atupele Muluzi woyee! Zomba Lisanjala woyee! Mmene amfumu athu amayankhula muja ndimati ndiwauza running mate kuti pepani tinatsala pang'ono amfumu athu kuwapanga director wa campaign koma poti sizimaloledwa ndiyambe kule- kupereka ulemu kwa are running in the darts. Uh, DPP, UDF, omwenso ndi nduna ku DPP, nduna ya zamagesi. Komanso ndi president wa UDF. Ndi ndandikana ndi mtunda, right? ndiye nanenso ndipereke ulemu kwa ah, a Sub T/A athu a Nkapita ndi mafumu onse ma senior group ma group ndi ma village headmen onse amene muli pano ndipereke ulemu kwa ah, regional governor athu amene ali pano bambo paipi ndi timu yanu yonse Atsogoleri a azimayi onse a udf ndi dpp landirani ulemu wanu honourable Poya ndi timu yanu yonse executive yonse ku udf mulandire ulemu wanu mapemphero athu ayankhidwe Eh, tiulule Eh, tiulule A Right Honourable tiulule pano dzana dzanali ife tinali ndi msonkhano wa constituency yonse, unali msonkhano waukulu wokoma, tinapanganapo chinthu chimodzi basi, tinapangana chinthu chimodzi basi, chinthu chake ndi choti pa 23 June Tikavotera ndani? Tikavotera Profesa Arthur Peter Mutharika pa zifukwa aliwonse m'maderamo akumakhala ndi zifukwa zawo, ifenso tili ndi zifukwa zathu. Mundilole mmene timagwirizana zana kuti chifukwa chani tikufuna kukavotera Profesa Arthur Peter Mutharika, ndiye ndikufuna ndikupaseni zifukwa zake. Mmene mumabwera mwaona kuti kuno ndi ku Zomba kutali kwambiri ndi town kumidzi. Ndiye ndikufuna ndikufotokozereni kuti titangolowa m'boma pa 19 May zimene zachitika kudera kunoko zimene zitipangise kuti tikavotere Professor Arthur Peter Mutharika. Magesi mukuwaonawa panopa ndiye afalikira constituency yonse. Poyamba tikafuna magesi ndiye timabwera kunoko kwa Chinsewu basi, koma pano ayi inunso ndiye andunanso ambali imeneyoyo ayi tikungofuna ma transformer afike mwachangu mwachangu. Koyamba ku Zomba Lisanjala kukhala ndi ambulasi koyamba kunoko kukakhala mp amati mp uja agule kasaluni kake akalembe kuti ambulasi ndiye kazinyamula anthu zovuta kwambiri a Profesa Arthur Peter Mutharika tinawauza kuti iyayi tithandizeni tikufuna galimoto yoti inapangidwa anatitumizira ambulasi kuno yatsopano ndipo atipulomisa kuti chipatala chathu cha pa Mmambo achikuza kuti amayi azitha kuberekera pomwepo mosavutika azitha kugona pamenepopo ngati akudwala abambonso chimodzimodzi tikufuna mukatithokozere kwa president si chinthu chaching'ono iyayi akutimangira bridge bridge yaitali kwambiri pa lisanjala timayeseza tokha ndi- ndi mtsinje wovuta kwambiri wa mchenga timayeseza tokha kumakumbakumba kuti tiike zipilala timati tikakumba mawa mwake pobwera timapeza pakwiririka ndi mchenga koma pano bridge yo inayambika mapila akwera kale ndi zonyadisa kwambiri mukatithokozere kwa president ndi zinthu zapamwamba kwambiri nsewu uja amanena mfumu pano uja vuto limene lilipo pano ndi chifukwa cha matenda awa a coronavirus koma boma linapeza kale ndalama kuchokera ku kuwait fund kuti nsewuwu koyamba zomba lisanjala izaoneko tala woyamba ndiye ifeyo sitingapulumutse zimene mwayi umenewo sitingapulumutse tinapemphanso kuboma kuti atithandize nsewuwu uh, right turn apo umene mwawonawo umakatuluka straight pa zomba central hospital tinapempha kuti ukhale watala Uzaduse pano ukafike pa chipatala pathu pa Mmambo. Boma linavomera. Ndi boma loti tilisiye limenelo loti lavomera. Eh, eh. Ndimafuna ndizikufotokozerani zifukwa zake. Ife timavota ndi zifukwa. Sitimangovota kungovota iyayi, kuti ena angochokera uko atanyamula tambala wakuda ati mutivotere. Zitheka? China chimene tikufuna kukuvotera Professor Arthur Peter Mutharika kunoko ndi chimene anapanga ku- kuzapempha inuyo kuti mukhale a running mate ifeyo tinanyadira kwambiri munthu wonyadisa osaopsa kuyandikana naye wa ulemu wa nzeru olemekeza akulu mumamva akamayankhula eh? mwezi akumanyadanyada sanatiuzepo kuti anakhalapo kunja munthuyi wakuliratu kunja koma samalalata iyayi eh? samalalata ozichepesa dziko la malawi likufuna anthu ngati amenewa ndi amene tikuwafuna kuti atithandize kuti anyamatanso azikhala akhalidwe azikhala anyamata oti tizadalira azikhala anyamata oti azikhala ndizochita Tikukuuzanitu zifukwa zimene Zomba Lisanjala tagwirizana kuti tizavotera Prof Arthur Peter Mutharika. Akanalakwisa kutisankhira running mate wina mwina zikanativuta tiulule pano koma tikunyada. Taganizani inuyo kusankha kuti ndifuna kupita ku Zomba Lisanjala. Ndiulule pano, ngakhale mmandivutavuta kuti mukapemphe Atupele abwere kuno, mukapemphe a President abwere kuno, ndinali ndisanawapemphetu, angofuna okha. Awa ali apawa, kuti ndizinama kuti ndinachita kuwapempha ndiye kuti adzanena kuti ii akulu awa onama bwanji. Abwera okha kumizi ngati kuno. Si munthu wabwino ameneyo kuti timusankhe. Ife boma lathu tikufuna tiliteteze. Zomba lisanjala ndi migolo migolo ya mavoti. Ife timapanga zofanana. Tikagwirizana kuti tipanga ichi ndiye tipanga ichi. Zomba lisanjala ipanga zimenezo. Zomba lisanjala ndi kwa anthu olemekeza. Muone mafumu mmene achulukira. amatiphunzitsa khalidwe. Sitingamakanene kuti tingakavotere anthu angokhalira kutukwana. Ife zimenezo ayi ndithu pepani. Right honorable, ndikudziwa kuti tikavota muzabweranso muzapange msonkhano wina oti tizavine timavina tife muno timavina koma lerolo mwatilimbikisa kwambiri kuti munabwera kuzatilimbikisa ndiye timafuna tingokuululirani zimene tagwirizana ife zana tinali ndi msonkhano waukulu tivotera migolo migolo migolo profesa arthur peter Mutharika chifukwa tikufuna kuti apitirize kutithandiza zitukuko kuno ndi zimene tikufuna Ndikufunireni zabwino zonse. Ndikudziwa kuti muli ndi ulendo wautali koma ndilekeze pamenepa koma katipelekereni mthenga wothokoza kwa president kuti timaanyadira kwambiri komanso chifukwa choti inu mwafika kuno. Zikomo kwambiri. zikomo ngakhale nthawi yatithera bwana zinandivuta kuti munthu pakwao umamdula mau? ii anthu akanandigendatu nde ndangowasiya kuti alankhule zonse zakukhosi kwao. Bwana amene alankhule inu musanalankhule ndi a regional governor a chipani cha dpp koma ndilengeze zinthu ziwiri zomwe chipani chandituma kuti ndilengeze. Choyamba ndichonena kuti mu 2014. Nthawi imene anatenga dziko lino a Joyce Banda mukukumbukira? Kabungwe kena kache anakapasa ndalama kuti kalengeze kuti chisankho chimenecho a Joyce Banda awina. Mukukumbukira? Ananena kuti atani? Anawina. Anakhala namba chani? Namba chani? Ndio. Amayi athuwo salinso konko? Ali ndi timu inayo eti? Akalembanso ganyu omwe aja. Ndikutulutsa chikalata dzulo kumanena kuti eti ati ati ehe, abale ati a Chakwera awina zoona. Mmene amalengeza zimenezi ndinali ndikuonana ndi bwanawa kunyumba kwawo. nde ali ndi kamphaka kawo choteni nde timamvera wireless eti mphaka kuseka eti ndiye mafumu anyamata ogwira ntchito ndiyenso onse a business mukamva munthu akunena kuti akuti bungweli likulengeza kuti a Chakwera awina muzingoti iya iya satani muzingokumbukira ndi zitsiru za joyce banda zomwezi nanga sali konko ameneyo sawina iyayi kowina ndi kuno tamvane kowina ndi kuti kowina ndi kuti kuyambira 1990 4 kudzafika chaka chino zipani zimene zimawina ndi ziti udf ndi chani nde zipanizo zaphatikizana a- awa awona nyekhwetu bwana nafuna kuti mawu amene ndianene chifukwa anthu amamvera mawayilesi akunamizidwa pena paliponse tilalikire uthenga umenewu kuti zimenezo ndi zotani zotani bwana mundilole kuti amene azilankhula pano Ndizipereka nthawi kuti tikafikenso kumene mukupitako. Anthu asakakuoneni ku. Anthuwo apite kumanyumba kwawo kuli koyera komanso kumene mukupitako. ii people power ndi aus tu ndiapepese a regional governor bambo pipe eastern region chipani cholamula dpp

pakati kuno kuvuma kumwera zikomo kwambiri nde poti atitseka lero mwene akhala tsiku lathu loti tikuwuzeni ndiye ndi mmwemo ulemu upite ine sindinenanso zoti ayi achiwiri kapena otani woyembekezera ayi ndi chikhulupiriro cha ine ndikuti ulemu upite kwa vice president achiwenizo la malawi honourable Atupele Muluzi ulemu upite kwa honourable Susuwele anduna athu amaphunziro komanso ndaonanso honourable honourable Botomani komanso a director a amayi Inu paja a treasurer a UDF wa ndi anzanga a regional governor a director a za amayi a UDF nonse landirani ulemu. Ine ndayima pano kufuna kukukumbutsani chifukwa nthawi zambiri munthu ukakhala uli ndi njala mbuyo ndiye masiku enawo umakhuta umayiwala za mbuyo Ndipo ife anthu sitichedwa kuyiwala koma lero muchigwire. Timatha kutheka chimanga chigoba kumachigula 1000, 2000 koma tikangokolola nkukhala nchimanga m'nyumba timayiwala kumaphika nsima ina yotaya koma tayiwala kuti timagona njala m'mbuyomu. Ndiye pano ndikufuna ndikukumbutseni inu anthu akuno Eastern Region komanso kuno kwa Wisanja po pali ena ake anthu amene akunyamuka ndi kumakunyengererani ndinamva dzana kuti aja ena akanika game honourable Luka Ana- anakunyengererani kumapita ku mcp kodi inu mwayiwala mmene imapangira mcp ija kodi inu mukumva kuti mcp ku central region akutiphera azibale athu kodi azibale athu akutapeza ku central region akufuna chiyani mesa michiti chifukwa choti kuli capital city ku- ku central region yes tsono lero mumve central region ijatu idali kuno ku Zomba koma azungu anapanga set dziko lino adaona kuyenera kuti kukhale ucheni capital city ku Zomba Koma chifukwa cha kamuzu a mcp kudana ndi ife anthu aku Eastern region kuti ndi anthu ochenjera adatinyamulira Capital city kukaisiya ku zo- ku Lilongwe. Lilongwe ija Lilongwe ija inali kale tauni koma chifukwa choona nkutilanda kukaisiya kuchani ku Lilongwe. Chifukwa chake mudati muyang'anitsitse mukumbukire muona kuti anthu onse aku eastern region amatiakaoneka kuti uyu ndi wochenjera kumunyonga uyu wochenjera kumunyonga ponena mwano ndikumanena kuti anthu aku eastern region ndi anthu osapita ku sukulu chifukwa chomanena kuti amatikhazika pansi lero akukunyamulaninso aluka kumakupusitsani kuti tiyeni kwa mcp ndi zoona ndi zoona wina aliyense mwana bila kamupusisa bwerani chifukwa mcp ija ikutinyengerera afunanso china atilande kuti kunoku kodi inu ikanakhala capital city yali kuno kuno mukundiuza kuti sikunakhala mafakitale ofesi ya capital hill ija sakanamanga kuno mafakitale makampani onse sakanakhala kuno ife tikadapita titikamenyedwa ku lilongwe Sibwenzi tikugwira ntchito konkuno tikugona apolisi ikutiphwanyila nyumba zathu chifukwa chotsatila capital city yathu imene anatitengela mcp kuno nde inuyo munganene kuti muvotela mcp yo? Yuu! Akuti mukanena anali a treasurer achipani cha dpp ndipo ndalama zonse amasunga ndi iwowo iwowo kunekuti akusakundisa malira pamene ifenso tidandaula

asanagule adangoponda luka nde lero akuona kuti kukutentha ukoko anthu akumuona ndalama zili kuti nkuthawa kumapita kwina inu kumathamanga kutsatira kumathamanga kutsatira Basi poti nthawi yatha taima pampano zikomo kwambiri manja mwa regional governor manja mwa regional governor dpp oye profesa Arthur Peter Mutharika oye bwana Mukuona anthuwa ena akuti mugone konkuno, si choncho kodi? Ndiye musanapange zogona konkuno, anthu afuna kuti muwalankhule, amve mawu anu kuti mmalankhula bwanji ndipo ndi profesa mugwira ntchito bwanji. Ndi mawu amenewa ndikupempheni bwana

wa Zomba Lisanjala constituency Honorable Mark Botomani amene muli Minister of Information komanso MP wa Zomba Chisi Honorable Ned Poya ndi ma MP onse amene ali pano Mai Kandeu a director amai chipani cha DPP Mayi Uladi amene muli director amayi chipani cha UDF, Honorable Regional Governor Bambo Paipi chipani cha DPP, Honorable Nkata amene muli Regional Governor chipani cha UDF. Atsogoleri onse ku region ku district

a president a dziko lino professor arthur peter mutharika andituma kuti ndibwere kuno ndizakupatseni moni pamene ndabwera kuzakupatsani moni pali uthenga opita kwa president kuchoka kwa inu kudzera kwa mp a minister ndi mafumu amene akulankhulani kuno komanso ndi mpata umene titha kulumikizana kuti tizitha kutenga mauthenga ochokera kwa inu kupitisa kwa- straight kwa president makamaka madandaulo anu zimene mukufuna kuti a president akuchitireni ntchito amayi ndi abambo yotumikira president ngati wachiwiri wawo Ndikuonetsetsa kuti ndikhale ngati bridge kuchokera kwa inu ndi a president. Iwo anandituma kuti ndizungulire dziko lino la Malawi. Ndapita ku Nsanje, ku Chikwawa, ndazungulira ku Phalombe, madera osiyanasiyana Southern region. Ndapitanso ku Eastern region, Central region, mpakana kuchigawo cha kumpoto konse mene ndikupita ma thousand ama thousand anthu uthenga onena kuti onse akhonzekera kuti akavotere president professor arthur peter mutharika monga mukudziwa nonse kuti pa 23 pali chisankho a president a dziko lino professor arthur peter mutharika anapambana bwinobwino chisankho cha 2019 koma a malawi congress party anathamangira ku court kuti abe boma atibere boma. Monga tikudziwa amayi ndi abambo kuno ku zomba lisanjala tonse tikudziwa mbiri ya malawi congress party analamula dziko lino zaka 31 koma mu zaka 31 timadula misonkho mpaka na makhadi amatilanda nkhuku midzi yambiri kuno kuse- ku, ku eastern region ambiri anamangidwa kuphedwa kumene ena amakhala akuyenda ndi mantha kunalibe mtendere olo pang'ono inabwera referendum 1993 kuno ku Zomba lisanjala ndi madera ena ku Zomba munananena kuti tatopa ndi ulamuliro wa Malawi Congress Party ulamuliro wa nkhanza nthawi imene ma Catholic Bishop analemba kalata Odzudzula ulamuliro wa nkhanza wa mcp malemu James Chiona mzimu wawo uuse mtendere ndi mabishop anzawo a mcp anafuna kupha mabishop koma chifukwa cholimba mtima Kulimba mtima a Chair, Dr Bakili Muluzi, malemu Dr Chakufwa Chihana ndi ena. 1993 a Malawi anapita kukavota kuti zinthu m'Malawi ino zisinthe, kuti tikhale ndi ufulu wosankha zipani zimene munthu ufuna kupereka sapoti, ufulu wachibadwidwe. ufulu olankhula zakukhosi a mcp amakana matipate amanena kuti matipate sitikufuna matipate ni nkhondo mukabweresa matipate ife tibweresa nkhondo akatero 1994 a mcp anayima chisankho sanapambane 1999

anaimanso pa chisankho anatani 2019 anaimanso pa chisankho anatani analephera ndi chipani chimene chikangoima chimalephera chipani amalephera chifukwa amalawi akudziwa mbiri yoyipa ya malawi congress party nde ena afe timaganiza kuti a congress anasintha chifukwa anadziwa kuti akapita kuchisankho amalawi akangovota sapambana amalephera nde anangoyambano zipolowe kupita ku lilongwe kutuma achinyamata kupere- kumene kuko akhazikitsa achinyamata ngati ankhondo akuti brigade zomwe zija za ma MYP kuwatuma anyamata akaphwanya masitolo kugwetsa manyumba kuotcha ma- mabizinesi kuotcha masukulu maofesi a dc mupite ku karonga ku mzuzu lilongwe a kongeresi eh, ndiye kungopeza munthu wakumwera kuti akupanga bizinesi amangootcha amangootcha katundu pompo kuwagwetsera manyumba kuwamwenya kuwatukwana kuwagenda ena mpaka ndikuwauza kuti zibwererani kwanu chokani kuno malawi congress party imeneyi ndiye mukamafunsa amayi ndi abambo chifukwa zipani timakhala ndi manifesto zimene tikufuna kuwachitira anthu mcp manifesto yawo ndi nkhanza ndi zipolowe 11 months yapitayi tonse takati kumva ma wireless akugendana kumeneko kumenyedwa azimayi kuvulidwa maliseche kumajambula kumatumiza pa social media nde anangopeza msilikali mmodzi Osamudziwa kuti akuchokera kuti, kutenga miyala kumupha pompo, akujambula koma zinthu zomvetsa chisoni, zomvetsa chisoni pa ziwawa zonse zimene zimachitika atsogoleri amene akuima nawo pa mpando ati akufuna kukhala atso- atsogoleri ndi amene amatsogolera ziwawa zimenezi atavala ma uniform ngati akupita ku nkhondo atalembedwa mawu osaopa ti tiona magazi mdziko muno amalankhula mawu ngati amenewo kodi ndikufunseni amayi ndi abambo mtsogoleri otsogoza ziwawa otsogoza zipolowe kodi ameneyo ndi mtsogoleri A leader Amayi ndi abambo mtsogoleri ndi oanjanitsa A leader mtsogoleri azikhala munthu opanda tsankho osati zimene taziona mdziko muno miyezi 11 a mcp kufuna kuti abweretse chisokonezo mdziko muno kupeza achinyamata kumapatsa mowa ndi ma 100 kwacha kuti aziphwanya masitolo mukapita ku lilongwe mukapeza ambiri katundu wa

ndi akutchula akabwera kuno iyayi tili ku tonse tonse ndi chani mukabwera povota mukaona pali mcp ndi tambala wakuda tonse ali pati manyazi akuti tonse ngati akupanga manyazi atchule bwinobwino kuti abale ife tikufuna kongresi ibwerere tibwererenso mbuyo muja mmene tinalili muja apanga manyazi akuti tonse amayi ndi abambo zinthu zathina amaganiza kuti iwo mapulani yawo amaganiza kuti pamene amapanga ziwawa mdzikomo amaganiza kuti alanda boma ndi zimene amafuna ndi zimene amaganiza nthawi yonseyi president profesa arthur peter mutharika anali phe

iwo amaganiza kuti ndi ochenjera mpakana anayamba kugawana ziwalo nyama asanaphe wina kunena kuti tikawina ine ntenga mutu wina iye koma ndifuna mwendowu wina winawe ung'ono ung'ono wangotuluka kuzungulira dziko lino la Malawi game tembenu apa apenga heve sakuiphula ndiye pano amangotukwana tsiku ndi tsiku amangotukwana zipani 9 ndi antambo kulimbana ndi running mate osapanga manyazi tsiku ndi tsiku atupele atupele atupele nde lero amai ndi abambo zasokonekeratu chifukwa zikuchita kuonekeratu kuti president professor arthur peter mutharika apitiriza kulamula dziko lino la malawi koma tichenjere tichenjere chifukwa ayambaso kufalitsa bodza Ati chifukwa president professor Arthur Peter Mutharika apitiliza kulamula dziko lino akubweretsa bodza kuti ati msapite kukavota. Tichenjere pamenepo amayi ndi abambo. Tonse tikavote? Tonse tikavote? Zoona amayi ndi abambo. tambala wakuda abwerere muno malawi chipani cha dpp ndi chipani cha utm chili pa mgwirizano iwo a president wa dziko lino andisankha ine kuti ndikhale wachiwiri wawo ngati vice president wa dziko lino la Malawi. Mukaona wa dpp kuno ku Lusanja mwaona wa UDF tagwirizana, mukaona wa UDF ndiye kuti mwaona wa dpp zipani ziwirizi amayi ndi abambo mukawerenga mawu a dpp ndi democratic progressive party democratic ali mkatimo mu dpp tanthauza kuti ndi chipani chimene chimatsata ulamuliro wa democracy ufulu olankhula za kukhosi ufulu osankha ufulu wa chipembedzo udf so mukawerenga mawu ndi United Democratic Front. Mawu a democratic alimuti momwemo, tanthauza kuti ndi zipani zokhazo zimene zikuteteza ulamuliro wa democracy, ufulu wa chibadwidwe komanso ufulu olankhula zakukhosi, maufulu a chipembedzo. Tikudziwa mmene anthu abale athu a Yehova, umboni wa Yehova anathamangitsidwa mdziko muno chifukwa cha Malawi Congress Party. DPP ndi UDF amayi ndi abambo ndi zipani za mtendere, zipani za chitukuko. DPP UDF yalamula dziko lino 20 years koma muone chitukuko chimene tapanga mdziko malawi congress party 31 years kodi ngati anakanika 31 years ndiye iwo akuganiza kuti apanga chani kutsogolo ngati analamula 31 years kukanika kubweretsa msewu watala kuno kapena magetsi nde apanganso chani kutsogolo president profesa Arthur Peter Mutharika amayi ndi abambo anabwera kuti anandituma kuti ndidzakuwuzeni kuti msewu umangidwa watala

chifukwa kuno mukafuna kupita ku zomba central mumayenda movutikira kwambiri nde amayi ndikutsimikizeni kuti ayamba kumanga msewu umeneu umene alankhula a Honourable MP zangovuta chifukwa cha mliri wa corona koma ndithu ndalama zinapezeka kale kuti timange msewu umenewu ukhale wa tala muziyenda mosavutika komanso pali msewu wina uwu upitirira umenewo ndi machinga chingale lirangwe road mbali inayi eti misewu imeneyi amayi ndi abambo ithandiza kwambiri kuti kuno kutseguke ukakhala ndi msewu wabwino ndi magetsi ndekuti chitukuko sichoncho nde anthu mukhala mukunyadira mukusangalala nde zikuluzikulu zimene tikufuna ife nde ine ngati nduna wa zamagetsi ntchito yanga ndikuonetsetsa kuti pamene payenera kukhala ma transformer, ma drop down transformer tibweretse kuno kuti anthu muzitokhala ndi magetsi kuno. A president a dziko lino amayi ndi abambo akamakhala pansi amakhala akuganizira anthu akumudzi iwo amafuna kuti mukhale mukusangalala ndikuti mukhale ndi chakudya ku nyumba ndi ndalamatu ngati simunalime bwino chifukwa kuno ku Zomba timavutikanso ndi mvula si choncho nthawi zina sitilima bwino pamapezeka pali njala si choncho koma ukakhala uli ndi kobidi nthumba umatha kupita kukagula chakula ambiri kuno mumapanga mabizinesi osiyanasiyana mumalima komanso mabizinesi ena akugulitsa kaunjika, ena matomato, ena zootchelera otchelera, ena akupanga ma business a kabanza, anyamata a kabanza ali kuti alipo eti akuthandiza kwambiri mayendedwe kwambiri ena akufuna kuti agule njinga ya moto kuti achoke pa njinga ya kapalasa si choncho komanso anyamata a kabanza ndikudziwa nkhani ya malayisensi ija tikulongosola ndiye ndikulumikizana ndi a national chairman a Mkumba chifukwa ndafotokozera president nkhani ya malaisensi nkhani ya njinga yamoto kuti muziyenda mosavutika koma nkhani imene ndabweretsa pano ndi nkhani ya ngongole apresident a dziko lino akhazikitsa ndalama 15 billion malawi kwacha kuti inu azimayi muli pano, azibambo, a business, achinyamata muthe kupeza ngongole mpamba kuti ma business anu apite patsogolo. Izi zithandiza kwambiri kuti mukhale ndi makobidi. Tikapanga choncho ndiye kuti kudera kuno kusinthiratu. Ndiye ine ntchito yanga ndikuzungulira ndikufufuza nkhani imeneyi kuti ndalama zikufikeni. A President andiuza kuti ndikuuzeni kuti musadandaule amene ayenera kuti alandire ngongole alandira. Komanso pa nkhani ya ulimi yomweyo monga mukudziwa kuti chipani cha UDF chinabweretsa starter pack. Dpp inapitiriza ndi program yotsitsa mtengo wa fetereza. Pamene pali mgwirizano pakati pa dpp ndi udf, a president anakhala pansi dzanadzana angotsitsa mtengo wa fetereza kuti ukhale pa 5000 kwacha koma si pokhapo ayi A president akudziwa kuti pali ma anthu ena amene sangakwanitse even 5000. Sichoncho. Nde ale- analengezanso kuti manyumba 100,000 alandira fetereza ulele kuchokera ku boma. Koma sanasiyire pomwepo. Iwo akamakhala pansi akulimbikitsa program ya mtukula pakhomo. Kuti azigogo athu ndi manyumba osowa tizipeza kangachepe mwezi ndi mwezi sichoncho koma iwo akudziwa kuti kuli madandaulo ena akudandaula kuti nanga ife koma apresident sangatiganizireko ndimati ndikutsimikizeni kuti awonjezera anthu olandira mtukula pakhomo makamaka kuno kuzomba lisanja

azilandira ndalama yosachepera K35,000 mwezi uliwonse chifukwa tikutetereza Amalawi chifukwa cha chipolowe ndi mpungwepungwe wa dziko lino. Miyezi 11 yapitayi mabizinesi ambiri analowa pansi chifukwa cha anthu aja osokoneza ndikuphatikizanso mliri wa korona ndi chisimu. Ndichifukwa chake president wathu wa dziko lino akuganizirani inu azimayi, azibambo, achinyamata amene muli kuno. Koma president sanasiyile pomwepo palinso ma program osiyanasiyana kuno. Ndikudziwa kuti chifukwa cha mvula imene imavuta kumadera ambiri ku. ku zomba ndi madera ena nthawi zina mvula sibwera bwino iwo akhazikitsa irrigation project kuti azitapa madzi mushire kulowa shire akufunanso madera ena amene tili ndi pafupi ndi shire tizitha kutapa madzi kuti tizipanga ulimi wothirira anthu ena chakutsogoloko amadalira ku balaka eti kuli mtsinje wa shire kumeneko kuli madzi amene tikhoza kutapa bwinobwino kuti tizikhala ndi ulimi wothirira mwatchulanso pano za umoyo tikudziwa kuti pali vuto kuno pa nkhani ya umoyo anatchula MP kuti pali Mambo Health Center pakufunika nsewu upitenso ku Mambo Health Center kuti musamavutike mayendedwe komanso chipatala chimene chija uthenga uno upita kwa president ndikuti tichikulitse komanso chikhale ndi zipangizo zokwanira kutsogoloku kuli chingale kuchingale Kumangidwa kumene kuja rural hospital kumene kujaso tizitha kulumikizana bwino bwino pamene tuku tuku konzaso chipatala cha pano pa Mambo health center. Paliso bridge imene ikumangidwe Misan, misanja la bridge komanso miseu imene ikumang, ikhale ikumangidwa kuno Nkhani ya ambulance ndikuthokoza president anatumiza ambulance boma ipitilira kugula ma ambulance ena kutsogoloko ndi ma program ena amene boma ikupanga komanso nditchule pano honorable Dr. Uh, Suswe, um, Susu, Susuwele, Susuwele. Susuwele anatchula kuti iwo ndi minister of education ndimacheza nawo pano chifukwa a president akhazikitsa program yapadera yomanga ma secondary school 250 anyuwani atsopano Malawi yonse kutanthauza kuti kuno kuno ku Misanjala mukulandira secondary school yapamwamba imeneyi ikhala secondary school yatsopano komanso pakhala boarding ya atsikana. A President akufunitsitsa kuti asungwana athu azipita ku sukulu, azimaliza sukulu, asamakhale ndi pakati ali ana. Izi amayi ndi abambo ndi zinthu zimene zikubweza mbuyo chitukuko ndiye iwo afunitsitsa kuti asungwana athu azimaliza, azimaliza masukulu ndiye makolo tionetsetse kuti asungwana athu azipita masukulu ndi secondary imeneyi ithandiza kwambiri palinso ru ino, ino trading center ino ya Chinselo ma plan pali plan kuti ikhalenso rural growth center chifukwa ndi trading yaikulu kwambiri nde iwo a president afunitsisa kuti pamene kubwerenso wa tala kukhalenso magetsi menemu komanso zitukuko zosiyanasiyana ma post office mabanki ndi zinthu ngati zimenezi chifukwa kuno amayi ndi abambo ikhoza kukhala trading yapamwamba kwambiri monga mukudziwa kuti anthu ambiri amadaliranso trading ngati imeneyi pa zinthu zambiri amayi ndi abambo chifukwa cha nthawi achinyamata ali pano ntchito ya nkhani ya masewera kuno ku Zomba ndi madera ena kukumangidwa ma stadium osiyanasiyana. Dzana dzana alinayi ndi a president amene amakhazikitsa ma stadium awiri a Be Forward ndi Big Bullets ku blantyre tikufunanso kuti azibwera kuno tidzaonenanso magemu kuno chifukwa tikapanga choncho ndiye kuti mkatimo muli ntchito football is big business tikufuna kulimbikitsa achinyamata masewera tikamanga msewu muli ganyu muli ntchito. Tikamanga ma sukulu muli ganyu muli ntchito. Komanso ma program a ngongole athandiza kwambiri kuti ma business athu apite patsogolo. Chifukwa cha nthawi amayi ndi abambo ndikakomedwa anzanga angondiyang'ana kuti kutsogoloku akundidikira kuti ndikalankhule. Koma tisaiwale kuti pa zonsezi Kuti tipitilize ntchito ya chitukuko mdziko muno tisakaphonye povota musakaphonye mwaonetsetsa adadi? Muyang'ane bwino bwino musaphonye mwaona eti mwaona eti. aha ndeno povota mukaona nkhope ya president professor arthur peter mutharika nde mukaona chimanga nde mukaona pochonga Simukaona nkhope ya ine ayi. Tikumvana? Mukaona nkhope ya president ndi chimanga. Simukaona manja okwera anayi. Mukaona chimanga nde pochonga. Ndiye mukangopanga cho. Mukatani apa? Mukapanga chani waone pa? Mukapanga chani waone pa? Kapena kudinda. Kungopanga choncho. Nde kuti nthawi yomweyo president wa dziko lino apitiliza kulamula dziko lino kugwira ntchito ya chitukuko mwa mtendere, mofatsa komanso zitanthauza kuti mwana wanu. Atupele, Ung'ono Ung'ono, Ukiti Ukiti ndi wachiwiri wa president wa dziko lino la Malawi. Amayi ndi abambo, ntchito yanga ikhala kutumikira president. Vuto kawiri kawiri ife timabadwa mosiyana Ena amabadwa aulemu, ena amabadwa amene ena osalemekeza makolo. Amwano tikuwadziwa, amwano tikuwadziwa, amwano. Ntchito ya vice president ndi kutumikira president. Timvane bwino bwino eti. Ntchito ya vice president ndikuonetsetsa kuti akulumikizana ndi inu kuwatumikira president kuti aziyendetsa dziko lino bwino mabigi sakhala awiri mabigi amakhala awiri kwinako ndi ayambana kale ayambana kale Af- af- ati inenso ndikhala bigi kabineti ndi- inenso ndi ndizisankha cabinet iya mabigi sakhala awiri enatu zimangovuta bigi ndi mmodzi yekha basi nde ndi president professor Arthur Peter Mutharika tikugwirizana bwino bwino iwo amayi ndi abambo andilemekeza pondisankha ine kuti nditumikire mtundu wa amalawi ntchito yanga m'mene ananenera ikhala kutenga mauthenga kuchokera kwa inu ndiziyenda m'midzi tizionana tizicheza ndizitenga ma, mauthenga straight direct kwa president a Mjanja awanthu zimene mukufuna kuti akuchitireni inu mago- a- a- a- azigogo amene muli pano mafumu amene muli pano Pali ma program amene akugwira ntchito za boma omanga manyumba a apolice ndi zitukuko zosiyanasiyana. Pamene amandisankha kuti ndikhale wachiwiri wawo anandiuza mawu. Anandiuza kuti Atupele pamene ukhale vice president wa dziko lino la Malawi.